Igbo ndị ọma na-ege ntị nke onye chiri nya zere ehihie ọma nụ abalị ọma nụ depending on your current location ụtụtụ ọma bụ o dipendịrị ebe i si a-watch anyị dịka ndị oyibo si wee sụọ ha ncha wee bụrụ ngiri igbo em anyị abịakwara ka anyị si anyị okwu akpụ n'ọnụ ntọnaanị ndị igbo si achụ ego eji wee mara ndị igbo nke pụtara aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ onye rụọ o rie work and chop so maka ya ka anyị ji wee bịa n'obi nwanne anyị nwoke today honorable rexford ekene dịrị chukwu ezi nwa aka anọ the president and the founder of a bowman group ọ ga-ejizi ọnụ ya wee kọwara anyị ihe niile nọ under bauma mana before that o teka e ji anụ kepukepu ama wee na-agba na business ọ na-eme ma truck ma spare parts ma solar ma ac ma electronics na ọ gbaha aka a sị na ọ dị ka ọchịcha dị obere na famasi dị na ya and na ife anyị bịara ụmụ na ama a gbara bụ ka anyị bịara ka ọ kọwaa ọ bụrụ na ọ kọwa ọ kọwataha ka anyị wedara ya nwoke Omuma Hope Uzodimma ka o jee kọwapụrụ ya nke fọrọ afọ so anyị wee sị mba na a sịrị kwe izu nwa ọ fụrụ ụzọ abịa ụwa ka anyị ma ndị dibịa gwọrọ ife nke a na ebe e si wee bute ibobo a o ji eme ebe ọbụla ọ pụta na o me ọgọ ma n'Okwudor be nne ya hmm? maka na agba ha n'aka ya m aza m ike Njaba ike igbo niile anyị nwabụ ndị ụtọ ndụ media house sị ka anyị bịa ka ị kọwa

oge stọpụ storage wụ oge ahụ beans gburu mmadụ na Kano oge ahụ a sị na beans gburu ndị mmadụ na Lagos na 2001 erecha m beans m two three about four weeks before beans egbuo mmadụ ere m beans m 1919 clearance o ruro three weeks after ka erecha beans eruo 21,000 ekwezi m ararụ ụra na-eche 2,000 m luzu chefuo gain almost 15,000 m meki o gbuzie mmadụ m dị happy na m akọtago ego m hmm. so onye ọma ahịa but after that year i did not do that storage again mana m na-etinyecha ego na storage ọgbọnọ you know all this ihe aka nọ na-eme na-agather money na-agather money then in 2005 m bido gawa dubai the first visa m mere na dubai 2004 ka m bido gawa dubai the first visa m mere the same two four ka ya dadị jere amerịka jee amerịka ọ natazi ego m sevute then oge m manage moto with nke m nwee ọ na-anata na ọgọst m gawa Ame- m gawa dubai na na septemba ọktoba gaje ka ihe m go ihe ndị ego na dubai those people m na-eje ego parts wụchazi my friends na ọnịcha ha enyechazie m sample sample and the protein bag ebe ọ gaa na-ego ahịa na airport road this is how i moved m bịa cheki ego ha gwa m ego ọ na a na-ere m pịcha ya na dirham m buru ya hand carry nata m bunye ya ha na-ere ya a na-ere ya na-areturnụrụ m ego this is how i started this

nya mechaa mee a lot of things anyị nọgide anyị eburu ma tapol anyị nọgide anyị ejebuwe mmiri fada mbaka m bute stọọ anọgide ọkụ anyị ere you know nọgide wụ distributor fada mbaka all these things i was doing it while i was still living in my father's house na number 9 west road 9 transekulu enugu your father ọ dị poor ka ọ dị medium ka ọ dị rich ka ọ dị wealthy
Um, mma mgbarụ ka m gbarụ okwu asị m ma sị gị na my father wụ a poor man onye nwere 911 918
awụrọ the man my father nwere nwere five buildings n'Enugu nke nyawa 60 hmm. flats nwee 8 911 then mana oge o bidoro 911 adịrọ 8 ọ ga join the business oge ntone oh, I think the 911 ahụ dị 4 oge ma chike ma mụnwa ma ụba joinzi megidezi anyị egozi anyị ncha agachazie yunivesiti pụta the moto dropụkwa maka enwezi onye nọ manejiri ya mana at the pinnacle of the business the 911 dị 8 pieces mm. and he has like five buildings n'Enugu but that notwithstanding anyịnwa wụ ụmụ ya nọrọ na papa anyị ga-enyewa anyị nri and he will not give you one naira ọ ga-asị gị ihe ọ na ị na-eme akwụrụ m onwe m ụgwọ akwụkwọ na University of Nigeria like two years first one oge m nweta admission akwụrụ m ụgwọ akwụkwọ and ihe o ji eme ọ dịghị ya na ọ ka o megbuo gị ka ị hapụ irifucha ka ọ makwa ka ị na-esave every money esave and ọ wụrọ sọ m ka e mere ihe a e mere ya ụmụ nwanne m niile including ụmụ nwaanyị ị na-anụ ya ọ bụrụ na nne gị maọbụ nna gị na-agwa gị jee gbaba mbọ na ị na-eche ka o nye gị ego na ọ ya eme ya atụrụ n'afọ ọgụ na ife ọ na-eme bụ ka o wee gị gịnị ka o wee baara gị uru ka ị nwee ike zọta onwe gị ọkwa ị nụgo na ife nna ya emeghị ihe ka o megbuo ya ọ bụ na ego niile o nwere 8 911 na ọ ka o were zọta onwe ya ya na ụmụnne ya ka a na ije relax ya na my dad na ọfụma That's okay. Go ahead, sir. So, uh, after ka m ga that Dubai, my father nụrụ na m ga Dubai, m bido gawa Dubai. Onye na-ebutelu m ibu katọn mkpụrụ katọn ịnọ ma ịtọ m na-ebute wụ ah, Chapman nwụrụ anwụ.
Chapman late eh, Chukwudi Okafor.
Chukwudi Okafor. Ọ na nke ya ka ọ na-awụ anyị butecha ibu na nke Blue Diamond ebunye Chapman a bịa gbaa. ndị a na nọmba 29 nọmba 34 Sokoto Road na main market a bịa kpọọ m m si Enugu with 190 m na-agba egogo m 190 then m bịa buru nwa katọn m na 190 load ya buru ya nawa Enugu kedu the year ihe a na-emezi na 2005 m buru ya naa m bịakwa buru ya from Ọnịcha na-ere ya otu e si ere jeans rings enwere m shop m bute rings m je na-ere na new parts amarugo m then ndị ahụ m na-ego parts ka m na-eje eresi the parts ha bịa sị na original one ada na-enwe nnukwu gain mana m na-erecha ya in the next one month two months m recha the rings move kwa again e nwere one particular time m ga afụrọ m ihe m na-ego mana eji m travelers check wee ga TC
wee kpọọ ndị m ma ego ole a na-ere ego a na-ere ego 100 and I think a na-ere ego 160 something then mana ego m TC ahụ n'ọnụ 121 ihe m mere m change that TC to dollar banye flight natawa bịa ree that dollar find ya out na ezigbo business make gain kpoko passport ndị mmadụ again jekwa na bank a na-enye m Ọga Agụiyi n'ọgbụ wee na-eme m this thing m kpoteka passport enye m travelers check m ga Dubai m je ree ya banyekwa plane Ị ma afa Ọga Agụiyi a? Ị ma afa ya? Kee afa ya? Dennis Ọnụagụrụchi Onye ebe? onye onye Inyi onye Onye Inyi Achị Inyi. Inyi Achị Ok.
so o megide m ihe a that one akụọ continue kwa with the Dubai ihe a na-emezi na 2000 and the late 2005 wee bịa one day gaa iburu ahịa m na nke Chapman ka ọ wụ na two cartons furu efu two cartons ahụ nnukwu ego m ma echeta ego ole two cartons ahụ ebe m akwa from Ọnịcha nata Enugu wee jụgide onwe m ma otu a ka nama ga-esi wee desa ụkwụ wee rie ugwu ọkaigwe sị na m me- m me- sị na m mee upgrade by then o nwego obere ego dị m n'aka then e nwere my friends n'Enugu mụ na ha dị because Enugu bụ obodo oringo ịpụta apụta in fact the biggest challenge m nwego in my life is to leave Enugu and come to Lagos then e nwere my friends ha ncha niile na-arụ guy Gịnị bụ guy? Ọ guy wụ Lo- wayo? ịpị ya ịpị Kọmputa? ịpị kọmputa ha na Okay, Yahoo.
Yahoo. N'ọnụ ụmụazị a. ya ha na-arụ guy Okay.
then m bịa yọọ ha ka m soro ha jee rụọ ha sị m na m wụ mugu anọgide enye m time m ji epecharụ instead iso ha na-apị na browse company ka m na-esi nweta iv company ka m gawa obodo oyibo je zụwa ahịa na-awụrọzi dubai ihe a ka m megide wee nweta company a mụ na ha nọ today na-eme ihe ọ wụ balu india Okay. ndị a na-arụ crankshaft enwetara m ndị a na late 2005 hmm. wee mee story gị na ha nọ since 2005 till date relationship now gwa na m na-ego crankshaft na m na-ego ajụọ m nke m na-ego m sị ya na m na-ere brazil susin and nipo braz ya bụ popular brand m sị ya but na m chọrọ na my brand ha sị m okay enye m invitation letter move gawa india ga na india ahụ na november 2005 ka m ga-adata india garuo ha akpọrọ m igwe fekonkosa m gara mkpọ gaa na belgaum ebe factory dị but because na m enwerọ experience i could not figure out that na that thing ha gosi m as a factory a regrind a crankshaft regrinding factory like ebe a na-akpụ crankshaft ahụ ha egosi m ya as a factory kweta maka afụberọ m factory ha anarụ m ego natuo m ego from that november 2005 the time ha na shipment ahụ na june 2006

save fuel the night mbụ moto otu a ka m si wee nyagide moto until that crankshaft nata na na May 2006 ihe m dere that bom ihe m dere na crankshaft bụ bowman and that was the first shipment m mee as a container man as a container na 2006 ọ bata after seven months wee bata wee bido marketing wee bido m buru ya gaa ọnịcha ka anyị ree a sị m mba na na ihe a wụ mkpụrụ obi njin m nọgide m dee mkpụrụ obi njin bowman na ihe a na-anya bf and the nipo brass and susin na crankshaft m nọgide m bute bowman a sị na na mkpụrụ na crankshaft mkpụrụ obi njin na ha ama mmetụ ya aka nke a dị onye past hụrụ ego ya amarọ m ihe m na-eme ma ndị ejicha m ndị mmadụ ụgwọ m buru the thing enwere one night m na-agba night m bu na n'ebe 7 nke abalị pụta gbanarị ndị oshi na oji river mechaa naruo i don't know what to do again. na 2006 ya na 2006 for one month two months ererọ m one piece of that thing then ngwa ya dọrọ mgbe adọrọ ndị ji ndị m ji ụgwọ na-akpọ m ma 911 bunatara ya from Lagos to Enugu na-akpọgharị m na-akpọ m nwanne m nwaanyị mechaa kwụwa some money then one night he said na m na-eyi uzu mekanik one morning one night anụ mrs hope duru ewuru ya ọ na-ehed hematology department na UNTH Enugu then but retired now now I woke up one morning

onye Uga ọ na-eme hire purchase 911 wee yọgide this man ya gụọ onye ọ sị m buru ihe a si na shop ya m bute na warehouse ya pụọ na ebe moto ya na-agba Zaki Biam na ihe moto ya na-ebu ọ ji na ha na-agba Zaki Biam from Zaki Biam to Lagos nnọgide bute ihe a ka e tinye na mkpụrụ obi engine na ọ na m amarọ na na crankshaft mebie na ọ ga-emebi connecting rod mebie ma rings mebie ma sleeve mebie ma engine block na disappointed buru the thing pụọ wee kpagharịwazie na site na mechanics m gaa one mechanic m gwagide ha about the crankshaft ha sị mụ desa one and the first person a na-akpọ the mechanic name go mụ the first one kwụ mụ ụgwọ afa ya wụ Okoro from Afikpo

na crankshaft enweghị fake ọnụ ụtọ megide ọ sị m na mụ desa one ọ bịazie kpọrọ m the next day rahụ na Abakaliki the next day ọ kpọrọ sị na e nwere mechanic ọzọ anyị ga-eje meet afa the man amarọ m ezigbo afa ya mana ihe ọ na-ede na the man wụ mechanic wụkwa a transport owner Fine Time okay anyị gaa na nke Fine Time Okoro jizi aka ya market Fine Time buru one the last person anyị ga-bụ the last crankshaft ịma ọ detere wụ one mechanic a na-akpọ Akụbụeziokwu ya na-arụ Spera in Deo moto Akụbụeziokwu ewee buru one desa sị m na e ree ya na a ga-akwụ m ụgwọ Okoro paid me three weeks after ndị nke ọzọ akwụọ m ụgwọ more than two months after Okoro ree one sị m butetere otu a ka this crankshaft si wee bido pụwa m bugaziere Okoro tere anọgidezie ndị mechanic ọzọ na-ekey in a na-egozi mana before ihe eme that ma Fine Time o ma Akụbụeziokwu enweghịzi onye kwụgo mụ ụgwọ that crankshaft mana ha na-ejizi ego nọgide je na-egorozi na nke ndị ọzọ na-ego na-euse the same crankshaft so e regide crankshaft a by end of 2006 my brain na-agwa m na ahịa bara ofu ebe maka ndị Abakaliki egowego ya very well na ahịa bara ofu ahịa wụrụ ezigbo ahịa ihe m mezi wụ ndị Abakaliki kpọọ m m gwa ha na ọdịrọzi o megide nke dị na Abakaliki dry ya ha chọrọzie ya gawa Ọnịcha otu a ka e si na-ajụ Ọnịcha Bowman Bowman ha na-asị na e nwee onye bịa bute Bowman more than six months ago onye the first person goro m ya na Ọnịcha the man the late I will never forget that man he helped me Ọdụgwe F.O. Ọdụgwe onye Ụmụnya cancer mechara gbuo the man ya the first person kwụọ mụ 1.6 million naira in my life sị bute 40 pieces na Ọnịcha

One container.
Yes. Maybe I'm about there is almost one year. Almost six months. Almost one year. One year, yes, yes.
Erezie, um, the other one na Tawazienu, after that one, on a on a no na container wo. After that one, the next one na Tano, I no na ọ ga go go office, stop going from my house. Nwezi office na Rackmore na nke ego na-eji ego na-arị ugwu. Papa nwa e, e, papa Erika nwa Ah, nwa the the man was somebody Ani Raphael Ani n'ebe. n'ebe. na new market. na new market Enugu.
my first office n'Enugu. okay na new market was my first office. I anyị butezi this crankshaft and ọ na ndị J5 line ya up otu aka a ga-esi busi ya. this is how this Bowman brand started and enwere na-agwa unu Bowman a awụrọ afa m ihe a wụ German name kee ka Bowman si wee bịa Bowman a brand a man chọ ime m invitation oge m chọ ije bu Belgium truck na 2003 nyecha m invitation letter agbanwerozi m eh, German embassy I could not get appointment that invitation mee expire oh, afa the man has Bowman likeizie the name oge m bidozi nwee product three years after m tie Bowman as the as the brand name
so anyị ebido from that Bowman o bido gawa ahịa anyị addịwazie engine bearing okay.
from engine bearing anyị addịwa sleeve from sleeve anyị addịwa connecting rod all in the same brand okay. from 911 anyị ebido mewe increase to Mack MAN diesel Iveco Scania, Volvo, all the heavy trucks anyị na-abazi. Every day by day, we are now adding products. From there, in 2009, in 2008 December, bịa Lagos. Ndị Ọ bụ 2008 ka ị bịara Lagos.
yes ndị ndị crankshaft ahụ adviceịa mụ mụ bịa Lagos na enwere so many inquiries ha na-enwe from Nigeria and the major person na-enye ha nsogbu that time wụ Amia group

Mercedes crankshaft ọ ka m bịazi Lagos ka anyị ji wee bazie ma na Perkins ma na DAF ma na MAN diesel from the same company so this is how we came to Lagos in 2008 dịrị be mmadụ in 2009 nweta my own shop na ASPAMDA The same 2009 m fụ na parts m aga aga ahịa ewena iwe sir sorry 2008 bịa Lagos a na be onye kedu ọ na họteelụ ka ị nọ abịa m Lagos na 2009 nọrọ na nke my cousin Chibueze Akannọọ okay Chibueze Akannọọ wụ

before m tụ ọ na 2009 ka m tụ 40 feet that the first time m tụ 40 six containers six containers na 2000 six by 40 six by 40
then enwerọ m idea ebe m ga-ere the thing but enwe m hope na m ga-ere ya m nata this plaza a na-arụ arụ na ASPAMDA m wụ the first person rụrụ plaza na na the whole of trade fair

mkpụrụ obi injin a jụbụrụ ajụ hmm? nkume a jụrụ ajụ mechaa bụrụ isi nkuku ụlọ ife ọbụla ị na-eme ihe ọ na-agwa gị bụ gbado anya ị na-eme ya a na-achị na ọchị na-agbaghị emo kwechiri dot com kwechiri www.com go ahead so i did the, the night six containers because agụrụ m management. Okay.
Gụọ masters na marketing.
Okay. Bido mewe research.
And bido gawa exhibition, trade fair. Trade fair 2009 ahụ anyị gara. I think enwe m about five staff then. Ụmụaka ụmụaka mụ na ha na-ehelp m ma ndị na-esend email ma ndị na-eme offload ma ndị nọ na warehouse. Any of those staff o nwe nke gị na ya ka nọ till now? Kedụ afa ya? Angela.

ọhịa nna ahụchie m go ahead so anyị gaa that trade fair 2009 ebe a ka anyị nọ wee mitie purchasing manager dangote are you serious anyị miticha the man the man kwuo na ọ ga-ego m chee na egwu anyị exchange nọmba anyị buru taya gaa o nechaa the taya two months after the guy kpọọ m sị mụ na ọ chọrọ ka anyị supply ya 300 pieces of taya kedu afa the taya

ha jee mitie somebody ga-abịa gopụta ya ma ha ga-enye m cash na na eri ego m na otu a si bịa Lagos ọfụụ ka m na-esi na ekwerọ m ere credit emechazi ego that taya by proxy the man na-abịa ego m taya luku ụbọma onye Amichi ọ bịa ndị dangote nye ya ego amarọ m ka ha si eme ọ na-eji lp ndị dangote nye ya lp ọ dị ka ọ na-eje anara bank ego mana a na-enye m nti naanị enye m nti naanị m buru the tire ha ala ego the brand otu a ka anyị si megide ya o the first six container agwụ ya eti otu a ka anyị si wee baa taya from that shop taya anyị abahazie ma caterpillar taya

na-atụzi joy road ị na-anụ ya joy road mụnwa na-atụ bys mụnwa bụ onye izi bute bys na naijiria ya from bys ebe a nọzi kịta bụ gịnị joy road tested and trusted so anyị bido taya gawa mụnwa somebody wụ an adventure adventurist and the, at any point in time in my life m na-ebelieve na the worst ga-eme

enwere m as i was growing up in this business i was building structure those people na-ego m those tires enwere one company wụ mma asị gị na after god the other people ipi iron industries limited ipi ha the biggest trailer manufacturer in the whole of africa today ha nọ na ịkọtụ opposite na-akọ nke tb joshua this company were lebanese company mr nunu management chisco
Okay, yeah, Yes.
because Chisco mechakwa through the man goo m a lot of tires so n'aka m ka Chisco ji wee marụ wee gwa Obinna nwa ya switchie to taya eje mechie triangle taya now oge m bido otu a dị asụ mbanye n'aka the company all the trailers ha na-arụ ma ndị Nigerian Brewery ma Lafarge ma BSN ma PZ ị nee anya n'azụ ha ị ga na-afụ BG Bowman Germany Are you kidding me? so for the past for since 2013 I've been with this company ha na-ego m asụ steady steady today even nke ọ na-awụ agbacha ọdịna nwa Ụmụoji gbachaa na-adeliver ya na Ikota ọma bịa warehouse m na trade ọdịna nwa Ụmụoji that is eh, nke nwe Emi Frank bonded terminal Frank ichie ọpụta ife adị n'Ụmụoji kenere m ya ichie ọpụta ife adị ifugo na ike nje abasi isi kene ego eh? nwoke mara mma ka nwaanyị ekene ọdịna nwa ọpụta ife adị ichie Emi Frank bonded terminal confirm so ọ na-agbapụ na-ebugata so otu a ka anyị si na-eme ya after asụ anyị abawa ihe eji arụ tank farm tank farm ụmụ locks eji locks elbow coupler eji arụ tank farm through this company enyewe m the contact ọ ga-arụ tank farm Dozzy na Calabar hmm. most lock eji wee rụ that thing ọ mụa supply ya mana Dozzy amarọ n'ọ mụa na-ere ya because the company na-ere na-arụ the thing ka m na supply those things we are still selling it today from there anyị na-abazi into so many things a point came m fụ that na these spare parts na anyị adịgo grounded in it na anything i tinyere aka bọọman na ọ na-agara onwe ya move to electronics electronics in 2018 i met ị nee anya ihe a m kpu n'isi ị ga-afụ na tcl and their partner now the official partner of tcls wụ ndị sims nigeria limited mana when it comes to branded product enwe ihe a na-akpọ oem

na nna ya kwudoro fa site na ọ dị enye ha ego nzuzu na iwu nwoke tiri na bịa na ị ga-agụrịrị akwụkwọ and then ị ga-agba mbọ jee kpata ego nke gị. so nna anyị na nkọwa gị kịta ihe anyị ghọta bụ na onweghị onye ị gbaara bọyị mba enwerọ ya mba agbarọ m na shop mmadụ nwanne na nna amụ ya ma ọ na nna agbapụ Okay, so all through the foundation of your dad Lelu, ka i si na ya wee sọba onwe gị Ne- the primary thing was na i was a maintenance manager na moto my father he is Okay. a transporter na-arụ ya the moto emebie asị m jee Ọnịcha as the jee Ọnịcha. maintenance manager yes na-arụzi the thing na-amụta anya the thing when the time came ihe m mezie wụ m jekwuru ndị a asị nwa wara anya asị onye dị expose Mm. narụ catalog narụ polythene bag eji ebu ya move to Dubai chọrọ address ha gaa chọrọ this is how we start ị nụgo ya agwa m unu na enwere nwoke nwee ike nke ịwa anya abụghị ise tattoo ya na ihe isi ụdị ise na wee chegharịa maka o sepụrụ ya che na ịwa anya ọ bụrụ ya bụ ịwa anya o ji onwe ya mara gị atọ bụ ifere ya n'ahụ ya anyị na ha agwa gị ije efichasị ya na ọ bụ na um, pa ekwe so it's alright uh, igbo ndị ọma na-ege ntị nna anyị biko o nwere ihe a sị ka m jụọ gị ebe ị gbara bọyị wee bụrụ ihe niile a o nwekwara ụmụ bọyị ị zụpụtara o nwere ndị gbara gị bọyị Um,
enwere m some people gbagoro m bọyị mma mgbe ya bọyị asase

mm-hmm. instead ije buru ahịa bunyewe ndị mmadụ credit ka e rie ego m convert ya my staff to customer bunyewezi ya the ahịa credit kwụọrọ ya ụgwọ warehouse o mechaa after one year shop na-expire o jizi aka ya akwụkwa ụgwọ the shop control wezi
na-erezi only my our brand ihe a ka anyị na-eme anyị emere ya na Abuja anyị emere ya na Kano m na-achọkwa imere another person Chibuike na na na na Alaba now so any of my boy dị interested inwe ihe ọ na-eme anya ruru anị nwe ihe ọ na-eme rụgide ọrụ dị honest ihe anyị na-eme o honest honest ihe ga na-eme o enweghị nke line ịchọ n'ụlọ ekike ịchọ ije bido a convert ya ga-abụrụ a customer there ihe ọ na a ga-ebunye gị ga-eji wee bido our problem and ihe anyị na-eme ya na the way m si eme ya na m na-eme ya in such a way that m ama na-eresi ya ya eresi m na-eme in such a way that you will be selling it as an importer for the first one year ka o wee nwee ike wee stand ya price ọ na-ere he can sell and he will be making his money ọ standzie chọọ irewe brand ọbụna ọ chọọ ire o bidozie ire because anyị ama arụ anyị ama nkụtu na eso wee rụ ibu ịma nkụnye mmadụ ị ma ebunye mmadụ nnu kụrụ mmiri si ya kedu ihe ị ga-eme o ime ya ka anyị si eme ya na m na-adị sure na ihe ọ na ha na-ere ma n'ime ahịa ma na price ọ na-ere na anyị ga- na ha ga na-ere ya until they stand

maka na ị nwere ụzọ nke ọzọ bụ maka onwe gị ọ kwụrụ ọtọ em anyị afụgo nke bụ eziokwu bụ na na mgbọrọgwụ nna gị gbadoro ka i si mee gịnị ka i si kunite now ajụ anyị na-ajụzi gị kedu ihe ị nwere ịgwa ndị eh, their father nwekwere such foundation your father nwere mana ụmụ ha nọ na street na-aṅụ aṅụpụta nkwa nọ ha aṅụọ karakadọ ha aṅụpụ karakadọ ha aṅụọ loud aṅụpụ loud aṅụ in fact ha na-aga n'ụzọ ha tụtụrụ konko na-aga n'ụzọ mana ha nwekwa the same foundation opportunity and a zụrụ ha n'akwụkwọ their father zụrụ ha n'akwụkwọ now and ama m society anyị nọ now ụmụ ọgaranya na alike ịlink up to ụmụ ọgaranya maka ọgaranya ogbenye ada akụ ife kwụrụ ife eme gịnị ife akwụdebe ya so how did you manage to escape such friends because ịma ngwa m na e, e, mgbe ahụ unu na-eto enweghị ụmụaka mpa ha nwekwara ego gị na ha link up as ụmụaka ọ bụrụ na street ọ bụrụ na school now how did you manage to escape such from that cartel mm, ka ị si emepụ nwa onwe gị were dị advance enough to establish yourself. People are standing.
Uh, just tell us how it happened. Thank you very much, my brother. Uh, this question you drew a very intelligent question. Imana, uh, the best gifts you can give to a child is the gift of independence. Yes.
Uh, ka nsi wee mee escape ihe a adịrọ farichim mma agwa gị na everything m mee n'ụwa and ihe ọ na-awụ n'ụwa my 80 percent of the glory i still give it to my father mm. who made it who gave me that dream onye wede isi sekpụ nke ihe a my father ọ kwere ekwesịrị na ịna n'iyi but this man pụchiri na ọ dịrọ possible i mee ọ chụpụ gị n'ụnọ that ebe ọ bụla ị nọ mkpụrụ obi gị na-ezu ike na ndokwa the man ahụ ga-agwa gị that na ihe a ka ọ chọrọ na ihe a dị ebe a na enwere ike itinye ebe a let me tell you how this happened my father did oge m nụchara nwaanyị ọfụ nata na Enugu nata late my father will call my wife ya na ebe 2014 15 ọ nke mba nụ nwaanyị mana ịma oge ụmụaka na-eto ya na ebe 2015 my father bịa akpọ my wife sị ya na ọ wụ na otu a ka nwoke a si agarị na Lagos na ọ ma ngarịkwa otu a n'Enugu ebee ka di gị nọ kpọwa ya na phone to tell you that ibe ọzọ ha is a no nonsense man i mee ọ baa mba ọba ifu ebe ọ na-aba bụ mba ya ọ sị gị na na ọ dịgodi ndụ 140 years na ọ ma nna gị 1 naira na ọ kpatara ego ọ ga-eji wee dị ndụ more than 200 years na enwerọ onye ga-enye ya 1 naira n'odogwu ka ọ gara ego ya na-etu ọnụ na ọ desara ihe so the why I escaped that the kind of lifestyle na-eme people ha da ama ihe ha na-eme ha fụ ego my father cause ya and also nke o mere ya like i said o mere ya anyị nche niile that training dị ama anyị anyị afụ that na nna na ọkwa na ị rụrọ na ị ma nrikwa onye ọwụna ebido rụwa n'oge ma ibu job ma ịrọ orange ma ịma cashew ma ịga ogwuje ma cashew ịga ogwu camp ijekwu goo cashew anyị agba ya na nne ya nwere 911 8 you must you must do it my brother this is how it come and another thing enwe ebe ịchọ enwe ihe ọzọ m chọ ịza gị parents so egbu ụmụ ha today including hmm. mụnwa parents ndị nwerọ ego ma ndị nwere ego including mụnwa especially ndị Lagos anyị we keep copying things that does not favor us hmm. ndị parents how which mụ na onwe m si eme but although na m na-akọta early how na my brother ka m nye gị instance ọ wụ na ị na-arụ ọrụ oyibo i nwerọ legacy i nwerọ anything you are not building a you are not building an empire ị rụgide ọrụ oyibo na bank je kpọrọ nwa gị kpọrọ obodo oyibo ka ọ gaa school ị fụ a man build go empire that great great grandchildren ya na-ama nrichanwu ị ga-eche ka nwa gị gaa school n'obodo a ezigbo school je gụọ masters there ị kpọrọ ya ị na-akpụ ya aga because na ị chọọ ịkpụ ya aga ị na-achọ ka ọ gaa university because na papa okeke mr a mr b akpụgo na ọ na-ewuzi na onye ọbụna na-aga obodo oyibo agazi ụmụaka ama nnata hmm. then ị fụ ụmụaka kwesịrị mgbe ekwesịrị ịga school ụmụaka kwesịrị during holidays long vacation ọ na ha gara obodo oyibo hapụ ụmụ gị ka ha na-apụta ebe ha na ha jee bịa saa moto sarụ gị moto maid ama na-eme ihe niile they have to wash the car they have to sweep the house onye ọma na-aba aja nọrọ ha jee kpụọ isi nwa m nwoke dị ọkpara na oke last year they were in America last two years a na-emere travel o ji enwe o ji eje force ya ọ jee na-amụ ebe ataba e nwee barber dị na Nigeria faki ebe a ka ọ nọ every morning m je drop ya ebe a ọ jee amụwa barber ọ mụa ebe barber one week o soro m gaa shop one week mm-hmm, mm-hmm. ọ bụrụgodi na enwerọ ihe ọ na-amụta for the fact na ọ na-afụ na ndị mmadụ na-ata afụfụ were akpata ego it is registering in his brain overpampering of children na cause nsogbu so ọ ihe a na so many children papa ha nwere ego did not cope with the pressure ka m nye gị example m ma mkpọ afa enwere so many people ogo m na-ajụ m ka ị ka m si eme business ha big men unu macha ụmụ ha pụta atụọ taya ha asị na ọ nyụrụ anya na ọ nyụrụ anya na ọ nyụrụ anya na ọ nyụrụ ha mee ya two three years ha stop ya na gain adịrọ na business Biko wulite olu, wulite olu. ha mee ya two three years ha stọpụọ the business na gain adịrọzi ya but ụmụaka gba boy na the same taya ka ga-emecha ghọọ big man na taya ahụ mana ụmụ big man sị na gain adịrọzi ya apịa pụọ why because na ha enwerọ the thick skin the surviving instinct are not there if you are you see if you are not resilient part of the training m chọrọ ka nwa m ọ ka mụ mma na m enwerọ ego karịa na nwa m amarọ ihe hmm. ọ kara ya mma na o nwerọ ego karịa na nwa ya na gịnị amarọ ife that is the one ihe a wụ ihe kacha egbu ụmụ nwoke very fast ọ bụrọdị na nwunye gị wụ ajọ nwaanyị na mbọsị ị ga-afụ na nwoke ga-anọ na-atụ arịrị ị mụta ụmụ nwoke then ị na-ene ha anya ị fụ na ihe ị mụ useless people enwere ihe na-egbu nwoke

na ụlọ nnukwu na ike kwapụ na ọ mara conductor macha conductor wa anya nya anya so ọ ka mma na ị dara agboro n'ime aka ọrụ njiri ụga anyị rụọ n'ime aka ọrụ chetakwa na ọ sị gị na ndị enyi ya na-apị ihe ọpịpị nke anyị kpọrọ yahoo yahoo dot com yahoo sikwa bịa pịchara ya hapụ ịpịchara jee na-eme research ka ọ ga-esi hụ company nye na a ga-eme business mgbe ha hụrụ na ha na-afụ ya with computer ebe a ka isi nweta company gara aka wee tụwa ahịa every opportunity na unu na-anụ a fool at 40 ya bụkwara mgbe ị dị 40 years kama na ị nwere ike hụ opportunity na 25 years ime itinye ya ị wụrụzie a fool 40 years and ọ gaba 40 years kere ekpomekwe ya bụ Ike Njaba ofu ajụjụ ọzọkwa n'ime ihe niile n'ime ihe niile ị kọrọ anyị anyị afụgo na isi ije na isi isi okwu isi eh, mbido ihe niile bụ your father now biko with the happenings now in the society the happenings na-eme na society anyị ka ụmụ okorobịa average young men from 50 down even from 50 up to 60 65 dị diabolical in thinking now that period ibu matara ahịa na one year ahụ ịnwe nwe ụzọ agaghị aga ị naghị agbago agbago ị naghị agbada agbada ị gbada Ọnịcha a jụ gị ị gbagote Enugwu a jụ gị ị gbago Abakaliki a yọọ gị ka ụkwa ofu onye nwere biko e nwere mgbe i chekatara echiche gị ka e nwere mgbe mma- mmadụ tere gị arụsị gị ka ihe ị na-emedo ihe a ijekwere chika egbe ike nga gị

ama m na dibịa ma oke ekpere wụ wayo right from time oge m ma na dibịa ma oke ekpere wụ wayo oge m nọ third year oge m nọ second year na school okay ihe wee fuo be anyị ewezi na iwu na a ga-achọta ya my brother nọ Nsụka roommate ya wee kpọrọ anyị gawa ebe a na-aga n'Amala n'Amala yes after Obollo Afọ Amala yes roommate my senior brother wee kpọrọ anyị ihe a m na-agwa gị wụ ihe I think uh, ọ ya-awụ ebe early 20s ihe a ga-awụ around 1920 wee kpọrọ anyị gawa Amala na a ga-eje ije chọọ the thing furu efu onye ruru Amala erugo Kogi mụnwa my senior brother with roommate ya afa roommate ya wụ Maxwell Okeha the guy bụ onye Amala that my roommate that my brother with Maxwell ha bi na room 422 Mbanefo Franco Builders na University of Nigeria Nsukka UNN I will never forget it that guy oh, ran there
I got there nwoke ọ sọ na ọ dibịa mana ihe m fụ charismatic fada ebe na ọnụ ụzọ ya m na-ajụ maxwell na onye a wụ dibịa tinye charismatic ọ dibịa ka ọ wụ asị m tọngwara na anyị ga-afụ ihe a na mirror anyị gagide oo garuo there the man hapụ ihe a bịa ịchọ na-agwa anyị na ihe ga-eme be anyị na e nwere nnukwu ọjị dị be anyị ngwa ọga na onye isi dị be anyị dị too much na ihe anyị na-achọ na awa e zuru ego papa anyị ọkụ n'elu ọkụ na na-emecha ọ gwa that my senior brother si nwa ọnụọ m na the way m si eme n'ụdị ihe m na-asị na ntị nụrụ ya ga-abụ afụ mba ọhụrụ ya mba mba mba wayo ihe ọ na-achọ ka ka o tinye anyị ya n'ime yes anyị si ebe ahụ pụọ m gwa my senior brother na onye ahụ bụ onye wayo na ihe a niile onye a na-akọrị anyị na kedu onye were ego a enweghị ihe anyị ji wee pụta m nago nsukka nata unec wee gwa my brother sị my brother na ị fụ ihe onye a mere na papa anyị n'ebe ọ na-achọ ego fu na bịa epushike anyị anyị abanye jee chọọ na ọkwa ị fụgo na enwerọ ihe a fụ na ihe a wụ wayo so from that day ka nka bad ihe ọ na-awụ oke ekpere adịna ha ncha niile wụ wayo onye ọna na-eje agwa gị na ka e je fụ oge echi gị kedu ka onye ahụ dị onye ahụ na-agwa gị na na ọ na-eme oke ekpere na ọ na-eme nke a na-eme nke a na ọ ga-eme gị nke a o nwere ego one ụmụ nwanne ya ka ịka ụmụ nwanne ya dị nwaanyị ndị nwoke na-arụ ụmụ nwanne ya so my brother

wayo ọrụ igbugodo iwa ị ma egwu mmadụ ị sịrị na ọ wayo ka ị na-apị na ị na-apị ya na-eme nke a nweta ego the money will come but it will not last because ị ma egwu mmadụ wayo ugboro 10 i gwuo wayo taa gwuo m echi ị ma egwu nwanne echi ọ dịrọ possible so enwerọ any confirmed success na-awụrọ na-ala ịrọ with hard work you must be resilient you must be consistent you must have integrity all these things work hand in hand for you to succeed any other thing ị chọrọ ime ka ị gaa through backyard it may come but it will not last ọ ya mere e ji ahụ ịfụ ndị mmadụ ha oge ha kwesịrị oge ha kwesịrị imewe enjoy their money a sị na onye ahụ buuru ego before where is the money the money is not ego ọna ị na-akpa na-enwerọ foundation forget it ọ dị ka ụnọ a na-arụ n'elu mmiri ọnụ gị ka ọ daa so advice m na-enye our ndị youth na onye ọna jee chọọ ihe ọ ga-arụ ogbedi na ọwa dị nke ị na-arụ ụlọ na the sector grounds na na village na bill e wetara nwoke m e wetara a ga-eji wee rụ gada almost six point something million only gada and the and the rail ọrụ aka ọrụ aka cast iron cast six point something million na-ajụ ya ọ sị m ọga na ọ na m ada akwụ m anaghị ya biko there is dignity in labor hmm. there is dignity in labor ihe ọ na ị na-eme mụta ya ọfụma na-eme ya people will start to appreciate you onye ọ na-aga anụgide onye ọ na-anụgide si from Abuja na-achọ gị na-abịa a na-asị ọkwa okpu ka ị na-akwa that is how it is so ụmụaka be anyị ihe m na-agwa onye ọ na onye ọ na wetu anya ana jee chọọ ihe ọ ga-eme dibịa na oke ite ada a-work ọ ya mere ebe ụmụaka ha eje na-egbu mmadụ for nothing je na-akwafu ọbara na ama asị ya mee nke a mee nke a mee it do not work daalụ ike dị aba ya adị daalụ Anyị, biko anyị chọrọ ka i nyere anyị ndị ọga ibe gị wee gwara anyị ndị ọga ibe gị okwu ndị ọgaranya ibe gị ndụmọdụ ị na-enye ha n'ebe ụmụ ha nọ maka ndị next of kin ndụmọdụ ị na-enye ndị ọga ibe gị mụtachara ụmụ nwere na ndị a nwechara ego ndị ọga ndụmọdụ ị na-enye ha n'ebe ụmụ ha nọ ka ha ga-esi azụ ụmụ ha ihe niile na-ekwu ebe almost na achọkwa ka i ripitie ka ndụmọdụ ị na-enye ndị ọgaranya ibe gị n'otu ha si azụ ụmụ ha maka ndị na-ama as next of kin next thing ọwụ o chebe ebe o gotere ana otu i goro ana niile a kịta next thing ọwụzi ọ balansizie na nna ya nwere um, si si mekere nye ego ozugbo ozugbo thank you very much advice m ma ihe m ma agwa ndị ọgaranya ọgaranya ndị igbo na ọwụrọ ihe ihe- ihe awụ ihe ha macha mana ọ ime ya implement yes before mụ enye advice mgbe ụfọdụ ndị na-esokwa akọsị ihe a wụ ndị nwunye anyị hmm, hmm. ọrụ nwa na ọrụ nwa na ị nwere okwu aka nke gị i nwe ike disaidia ka ị ga-esi zụọ ụmụ gị nwaanyị echenjiere gị agwa gị na mama onye a na-eme otu a mma onye a na-eme otu a kwechiri so nwoke kwesịrị o disaidia ihe ọ ga-eme ọ fụrụ ekpo ọ fụrụ ekpo o fuchi o nwere onye ọ ga-afụ because ọ fụrụ ịkpọ ọlụ kechie kwechiri once ma na ị de emegbu nwa gị nwoke ị de emegbu nwa gị nwaanyị kwechiri kụziere ife kụziere ife it is discipline ị ga-azụ ụmụ gị azụ and ịzụ ụmụ gị ga-eti ya ihe and ịzụ ụmụ gị ọwụ na si onye alụrụ ịzụ ụmụ ọfụma nwere so many advantage ị ma na e nwe ụmụaka big man na-amaghị across main road a now e nwe ụmụaka big man ga-awa cross main road o moto egbuo ya na ọ ma ama na ọ ga-ene anya na e nwe ndị na-agbawa nwe na ike ka ị ga-esi zụgide ụmụ ụmụ gị awụrụ agrik na-ewete ọnụ mmanụ meji aka nri meji aka ekpe meji aka ekpe so ndị big man ndị big man kwesịrị ndị igbo kwesịrị ịma that na ịzụọ nwa gị apụtagodi nwa gị agba chara chara dịka mmadụ nwa gị adịka mmadụ nwee bread ụmụ ihe a na-azụ ụmụaka zụgide ya zụgide ya ọ na-eme ha ha they cannot think out of the box ha nwee problem na road now otu esi awụ ụzọ blọkụ ama na a ga-agba Apian way ha ga-anọ ebe a kpọwa daddy daddy mommy so ihe anyị na-agwụ ihe anyị na-agwa ndị big man bụ ka mgbe ụfọdụ ihe ụmụaka ga-eme hapụ aka ha mee ya nke maid ga-eme ha mee ya nke mma ga-eme ya mee ya and time ihe ọwụna ruo mgbe ụmụaka kwesịrị ime ya ha eme ya mgbe skuul ga ha aga skuul mgbe sị ekwesị ịgwa ha ha ma mmezi ka anyị si wee meche nya nwana nwa nwa no but to let them engage in something craft while they are in holidays they can learn how to do weaving they can learn how to do to barb ha sawa gị moto all these things ga-eme ha asị okenye ihe a that is dignity in labour
Thank you. Um, uh, Igbo ndị ọma ji eme ọnụ eh, ndị ife ụtọ ndụ media house na-amasị anyị ka nọkwa n'aka aja aja na-eme gịnị with nwanne anyị nwoke nnukwu nwa a mụ amụ na Njaba n'Imo steeti ike Njaba hmm, nwoke ọma enyi ọha inyere gị mara ịkwarachi gị mma

maka ka a na-adụ nwa ọgaranya ọdụ ka ogbenye gere ntị na-eme gịnị ndị be anyị ekele m ụnụ anyị adịgo na nchịkọta agba nke taa nke bụ na ụnụ afụgo n'etu nna anyị ukwu si wee gwọọ nya bụ ọgwụ ego oke ite ị fụgonụ ya nụ na oke ite dị na 911 and the crankshaft and the so many things ma AC ma battery ma solar and anyị gwara ụnụ na ụtọ ndụ media house abụrọ ebe ọ na ahịa narachigbo jebe no ọ bụrụ na ị ma akọwawuru anyị etu i si wee kpaa ego gị source of your income and etu i si bụrụ ọga anyị na gị enwerọ gịnị akụkọ nọrọ onwe gị me gịnị nọrọ onwe gị dey your dey anyị achọghọ ọgaranya ama agwa anyị na eke o si malite na eke o siri je na eke o siri na unu fụkwuru oge ọnwụnwa nke bịara ya one year one good year ọ na-ebugharị ngwa afịa a nọkatakwuo ndị ohi zuo ya n'ụzọ oji o mehụ ka o give up never you give up in life never you give up challenge ọbụla ị na-enwe n'ụwa a bụ ọ na-anurture gụ for you to migrate to the next level Be strong, to be strong. inwe egwu chineke so maka ihi nke a nna anyị ukwu anyị na-asị na chineke malitere ọrụ ọma a na Buaman conglomerate ọ ga-arụru ya n'isi site n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ anyị ga-abịa ka ị kpọgharịa anyị ka ị gosigasị anyị ee maka ụfọdụ bụ ihe dị ebe a ndị nke dị n- egosi anyị ma- Okay. Tubeless.

aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ
Wow.

End of uh, today's episode. nke bụ aka aja aja na-ebute gịnị ọnụ mmanụ mmanụ witi nna anyị ukwu the president and the founder of Buaman conglomerates unu anụgo from the horse's mouth ihe Buaman nọ into ọ kpọgharịgokwu anyị gosi anyị ụfọdụ ndị dị ebe a mana ọ bụ na anyị jeziri n'ọgbọ ahịa n'ime trade fair anyị ama anata anyị sị ka anyị pụtara ebe ọ ga-adịrị anyị gị easy maka na akwụkwọ nsọ sị na ọ ga-esi n'ihe anyị na-eme were mee gịnị wee gọzie anyị mana nna anyị bifo anyị achịkọta biko kene ee kene afa nwunye gị ah, Mrs. Ụzọamaka Akannọ ụmụ ole ka unu ji four ee eh, Ụzọamaka Akannọ jisi ike nwaanyị ọma ọkwanụ ekpere niile ị na-ekpe ekpe ka ndị eluigwe na-aza ihe niile a maka na ịnụta ezigbo nwaanyị ọ bụrụ onye inye aka gị ndị eluigwe ga na-eme gịnị ga na-enyere gị aka maka ihi nke a nna anyị ukwu o nwere ihe i nwere ikwu aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ onye lụọ o rie nwoke chọọ ee ndị Igbo gburu nze mụọ ọzọ unu afụgoni ya ee dịka anyị na-akwado imechikwazi fafa dudu na nchịkọta ihe niile

taya ha na-ele dị gịnị ele batrị ha dị gịnị ele solar energy dị gịnị ele e buru gbago bua ele e buru gbada ele Buaman to the world hip hip hip